Hey, ọra na eze ọchaja anụ ụmụ ibe kee ka onye ọbụna mee ama m na anyị nọ mma na ife dị mma correct a na-akụkpọlị udo adịkwa tata bụ afọ afịa nke ịtọ ụbọsị nke ịtọ n'izu ndị Igbo ee obodo niine nwelụ na-azụ afọ ama m na ife dị mma ama m na ọ na-azụ okay so na ejije anyị anyị na-adị emebe bụ on earth ejije anyị anyị na-emebe bụ on earth inu anyị ji bịa taa abụlụ gịnị ụkwa luo oge ya ọ daa i nee anya ebe a anyị nọ ị ga-afụ ka ebe niile si masịa mma masịsịa mma hmm? mana ọ bụrọ ya bụ ife anyị ji bịa onye negalịa anya ọ baalụ gị ulu maa mma mana ife anyị ji bịa taa bụ ụkwa luo oge ọ daa kedu ife inu a pụtara i nee ka okike si kee nebe ka ebe niine na-acha ndụ ndụ hmm? ana na-emepụta ife oriri ebe niine na-achasị ndụ ndụ nke ọbụna nwelu oge ya ị ma na i nebe okenye anya n'ọnụ ọ dịka o jirọ ya ṅụ ala okenye a ị fụkwanụ nwee mgbe ọ bụ ụmụaka Hmm? i nekwuo anya fụ ka anyị si nọlụ ị ga-afụ na agadi nwaanyị agadi nwaanyị kaba nka ọ dị ka ejirọ akụ nụ ya ife ọbụna nwelu oge ụmụazị na okenye e kelu ọlụ nke onye ọbụna maalụ ọlụ ọ na-alụ n'ụwa anyị hmm? ụkwa luo oge ya ọ daa mgbe a ga-alụ ọlụ alụ ọlụ hmm? mgbe a ga-eli ife eli ife hmm? mgbe e kwesịlị ime nke ọbụna nke na-abụna nke e kwesịlị ime ngwa ka nna egbulie ụmụaka anyị na-azụ azụ mgbe fa kwesịlị ịgụ akwụkwọ anyị akpọje fa akwụkwọ fa gụọ akwụkwọ mụta ife fa kwesịlị ịmụta n'ụlọ akwụkwọ na ife ndị a fa na-amụta bụ ife fa ga-eji bi ka fa tolu banye n'okenye ndị tolu eto ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa mgbe fa ga-agbado anya ịmụba ọlụ ma ọrụ ezinụlọ ma ọrụ nke fa ga-eji nyere onwe fa aka ma nke fa ga-eji gba mbọ chọta ife fa na ụmụaka ga-eli nwere mgbe eji anụ nwaanyị enwere mgbe eji anụ di i jee n'obodo dị iche iche ị fụ na e nwekwalụ otu ọgbọ ife ọbụla nwere oge mgbe e sonye ji abụrọ mgbe a na-egwu ya ọ bụrụ gịnị anyị ya amụtakene ndidi anyị ya amụta ndidi mụta ya malụ na a na-akụ akụ ọ mgbe ị kụrụ ị kụ ofu i wee nweta rinne ọ bụrụgodị ndị na-alụ ọrụ ugbo ị fụ na a na-alụ ọrụ ugbo na ọ bụ na i sonye etinye mkpụlụ ọka mgbe a ya aghọzi ọka ị fụ na ọ bụrọ ofu ma ịbụa ahụ ị kụ na ị ya aghọlụ rinne ọzọ dị ka ibe ya abụrụ ka anyị gbado anya wee malụ na ife onye metalụ o welu isi bulu mkpụrụ ị kụrụ ka ị ya aghọta chetakwa isiokwu anyị ụkwa ruo oge ọ daa anyị achụzina ụwa n'ike na ọchụ n'ike na-ana n'ike ị ya agba mbọ agbaka m mbọ bụ ego nni na akụ na-esi na chi ị ya eme nke ị kwesịrị ime mana mgbe ị ga-eli ulu ya bịa i lie ulu ya. ka anyị gbado anya ka anyị tinye uchu n'ife ọbụla anyị na-eme ka anyị ghọta na ụwa a ka mma n'egwuregwu sọpụrụ chukwu kelee gị na chi gị dị na mma na onye na ya na chi ya dị na mma na ife ọjọọ adị eme ya onye bulu chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ malụkwa na ị na-eme ka obi kaa gị ka ị malụ na onye chọtara onye ya na chi ya dị na mma na o kotego onye chọrọ gị okwu o kotego gbado anya ụkwa ruo oge ọ daa a tụta ime a na-aga ime buo onye ahụ ọnwa itenaanị wee mụọ nwa ife ọbụla nwere oge ụkwa ruo oge obodo dị iche iche ka anyị kaba arụ tinyegasị ụfọdụ ife ntọala anyị ọdịnala anyị omenala anyị ka anyị jigidesie ya ike na e nwere ife melụ nna nna anyị fa ji hapụrụ anyị ya akwụkwọ nsọ sị sọpụrụ nne na nna gị ka ị wee bie ogologo ndụ nwerọ mgbe o ji sị na ọ sọ mgbe fa dị ndụ ma mgbe fa nwụrụ anwụ ntọala na ụmụ ife ndị fa debesịrị anyị ka anyị jisie fa ike anyị jidesie ife ndị a jisie ya ike anyị wee na-atụ ụkpụrụ ọma wee marụ na ife ọbụla nwere oge fa ebigo oge nke fa chetakwa na oge nke anyị na-adị wee jụọ onwe gị mgbe anyị bisịrị rapụ ụwa a kedu ife ndị anyị ga-arapụrụ ụmụ nke anyị ee ndị na-achị obodo kedu ife unu ga-arapụrụ obodo wee pụọ chetakwanụ ụkwa ruo oge ọ daa tata bụ afọ ya mara anyị mma ka ebe niile si bụrụ ndụ ndụ ka ndụ anyị esi na-aga n'ihu Hmm? ezigbo ndụ ka anyị nwere nke ọjọọ ama mkpọ anyị ihu Hmm? ka a na-ekwu na nke onye metara anyị wee kaba arụ kaba nnọọ ezigbo arụ fie ịsaa n'anya efie ịsaa n'anya ka ife anyị na-emepụta anyị wee mmalụ na ife onye meta mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ mana nke kachasị nke nke kachasị nke na-abụ isiokwu anyị ji bịa taa bụ na ụkwa ruo oge ọ daa ife ọbụla nwee ndidi nwee ndidi na a sị na ndị na na udene bụ anụ nwere ndidi ọ ya mere o ji eri ime ozu ndị ọbịa ọsịsọ bụ eze nsị nwee ndidi e wee bie ndụ bika nka mee ife anyị bịara ewe apụta anyị amala anyị mma ifeọma ifeọma ya akpọ anyị ihu na ebe niile a si achasị ndụ ndụ ndụ ka ife niile na-emere ndụ anyị eji bụrụ ndụ ndụ ndụ mm? Ka ọmaka ma ele ibi ọmaka ma ele onye ma ele ibi onye megide na ana ka a na-arapụ imegide anyị eze ubom na-ezitere unu ozi a esikwa m n'ebe na afọ ụgbanị ezitere unu ozi ka o mesịa